An ni ɲakuma ATT media filɛbagaw bɛɛ, foli an b'o lase an lajɛbagaw bɛɛ ma ni wagati la, ani k'aw bisimila aw ka émission kɔnɔ n'o ye jɛkuluw ka kɛnɛ ye, bi wulada in na an ni jɛkulu min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye APCMCU ye, association pour le métissage culturel et le soutien social, ɔɔ aw ni wula madame Mayiga, nse.

D'accord euh, an bɛ se k'a dɔn euh, association in euh, miirina nana cogo min na wa? Ok donc ɲininkali diyara an ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an lajɛbagaw fɛn fɛn sigilen bɛ u ka jabaraninw kan n'u bɛ k'an lajɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ATT Media yɛrɛ aw yɛrɛ fo aw ni ce aw ka baara kɛko ɲuman na. donc n bɛ n'i ka ɲininkali la association hakilina nana n balimakɛ de la n'ale bɛ tɔgɔ ye Musa Kamara a sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma a tun b'an fɛ yan Mali la denmisɛnnin bɛɛ n'i ka denmisɛnninya la i b'i ka wagatiw ye donc a nana jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko baara dɔ bɛ yen a ka d'ale a ka k'an fɛ yen donc ne kɔni baara in kɔni a bɛ ɲɛ mais f'an ka kɛ jɛkulu ye n'a ma kɛ jɛkulu ye dɔrɔn baara in bɛ gɛlɛya an bolo parce que ko kɔni i b'a kɛ n'i y'a kɛ ni i ka i bɛ règle kɔnɔna la i bɛ se k'i ka baara kɛ n'a ye donc o de nana ni association yɛrɛ sigili ye sen kan.
D'accord o jaabili diyara an ye nin wagati la an tun bɛ fɛ k'a dɔn association in a créée la depuis combien de temps ani aw ka fɛn important ye jumɛn de ye?
association in a crééra en 2015 mais depuis 2015 an mɛnna papier ko boliboli la a ma se ka sɔrɔ c'est juste en 2016 que an sera k'an ka récépissé sɔrɔ donc an ka activité fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ an y'o daminɛ 2017 eh, kɔnɔna na donc min ye baaraw ta fanfɛla ye hakilina min nana ni association yɛrɛ sigili o ye ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ k'u ka sow jɔ u ye u dɛmɛ k'u ka sow ladilan a bɛ se ka k'a ladilanni ye a bɛ se ka k'a jɔli ye donc o de nana ni association yɛrɛ sigili hakilina yɛrɛ ye kosɛbɛ ok o fana jaabi ɲɛna kosɛbɛ ah, association in yɛrɛ kɔnɔna la yala aw ye mɔgɔ joli ye bon, association membre ka ca dɔɔni ka ca dɔɔni mais euh, k'a fɔ ko fɛn fixe de don k'an bɛ membre jate cogo dɔ la o fana baara tɛ baara n'a taabolo kama
D'accord i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na sisan nɔ ko association ɲɛsinlen don mɔgɔ dɛmɛ de ma an tun bɛ fɛ k'a dɔn ni wagati la kow taabolo bɛ kɛ cogo jumɛn na ani critère jumɛnw de bɛ walasa mɔgɔw bɛ se k'u sen don nin baara in na
o ɲininkali in na sisan baara taabolo ye an bɛ dɛsɛbagatɔw dɛmɛ mais dɛmɛ tɛ dɛmɛ sugu bɛɛ tɛ parce que baara bɛɛ n'a taasira de don association fana bɛɛ n'a ka objectif de don donc anw ka objectif la an bɛ mɔgɔw dɛmɛ se tɛ minnu ye n'u b'u yɛrɛ ka du kɔnɔ u yɛrɛ halala du kɔnɔ u ka sow bɛ ɲini ka na bin i b'a sɔrɔ se fosi fosi de t'u ye donc an b'olu dɛmɛ k'u ka sow dilan n'a sɔrɔ min ka so ji bɛ don an b'u dɛmɛ ka toitw réparer ka kɔnɔnaw labɛn k'a dilan ka ɲɛ k'a d'u ma mais n'o fana yɛrɛ tɛ se ka kɛ n'a ni dilanni yɛrɛ tɛ bɛn an bɛ so jɔ k'a di olu ma o de ye association ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin olu mɔgɔw de ma ok les critères d'adhésion donc critères ye mun ye faut juste que tu sois personne démunie i ka kɛ mɔgɔ ye se tɛ mɔgɔ min ye i b'i ka du kɔnɔ vraiment i b'i ka du kɔnɔ se foyi si foyi t'i ye a jigi yɛrɛ tɛ dɔw yɛrɛ ye Donc k'i ka kɛ o o mɔgɔw kɔnɔ o o mɔgɔw la mais k'a fɔ ko n ka so tɔ de be lase ou bien du dɔ be n bolo yan fɛ a ka di n ye association ka n dɛmɛ n bolo dɛsɛra sisan o tɛ ok donc an b'o ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ ko f'i ka kɛ nin critère nin condition de la i be ka k'i yɛrɛ ka du kɔnɔ fɔlɔ parce que i te se ka taa du jɔ mɔgɔ wɛrɛ wɛrɛ ye wali terrain na wali du kɔnɔ donc i b'a k'a tigi ye pour que a tigi ka se ka a ka se k'a tigi nafa a ka kɛ a tigi b'a yɛrɛ ka du kɔnɔ
Ni wagati la de bi a sososi kireya son ka se bi ma a ye fɛn jumɛn ni jumɛn wɛrɛze
a sososi de duuru7 tan mɛn na an sera ka sance tan ni fila kɛ ɔ sance tan ni fila la famiw b'a la an ye fa dɛmɛ famille tan kelen k'olu dɛmɛ k'u ka sow ladilan u ye maintenant kelen b'a la bénéficiaire kelen b'a la o kɔni an y'o dɛmɛ a ka activité de la nka c'est un jeune a bɛ fɛ ka baara ka da ye mais a tun bɛ ka commencer ka dɛsɛ se t'a ye k'a ka activité la avancer donc a y'an solliciter an ye ale fana ka activité ladilan k'a d'a ma
ok faamuyali sɔrɔla o fɛn na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na donc ça veut dire que aw ta tɛ so in dɔrɔn domaine ye mais minnu fana ma i n'a fɔ le jeune là qui était dans le besoin aw bɛ intervenir o plan fana kan d'accord parce que an ka objectif ye de ka eh, denmisɛnninw dɛmɛ minnu bɛ dayɔrɔko gɛlɛya la ani baarako gɛlɛya la k'olu dɛmɛ U ka avancer
ok faamuyali sɔrɔla an bɛ fɛ ka mun dɔn nin wagati la aw ye chantier tan ni fila minnu baara kɛ yala aw bɛ dɛmɛ cogo di ani aw bɛ procédure jumɛnw de lancer pour que ka se k'o ko réaliser ɲininkali a koloma yɔrɔ de ye nin sisan parce que association d'abord n bɛna ɲɛfɔ dɛmɛbaga t'an na ka fɔ ko dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye min bɛ association dɛmɛ o tɛ yen association ka dɛmɛ bɛɛ bɛ bɔ an bɛ image min ta mɔgɔw ka image min ta dɛ o image c'est comme n'an b'olu revendu sur le net n'an ye n'an taara e fɛ yen par exemple ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ aa ne sigiɲɔgɔn dɔ ka nin yɔrɔ in bɛ yen yɔrɔ ma dilan ka ɲɛ ou bien a ka état man ɲi association b'i déplacer ka taa an ka équipe dɔw bɛ yen olu bɛ taa ka taa filɛ n'u y'a lajɛ ka taa a sɔrɔ réellement a tigi ka condition de vie man ɲi so fana état man ɲi donc an bɛ taga ka images ta mais n'a tigi ka yamaruya yɛrɛ parce que an b'a ɲɛf'i ye an ka baara taabolo ye min ye donc an bɛ taa net kan sisan k'a fɛngɛ n b'a ci jeune frère nin ma ni n y'a ci balimakɛ in ma Faransi ale bɛ yɛlɛ net kan kosɛbɛ ale de ka teli o ko in na kosɛbɛ A an baara ɲɔgɔn dɔw wɛrɛ fini olu fana bɛ yɛlɛ ni sisan ka i maz ninnu pebili kɔmisa an tɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲuman kelen kelen bɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko aaa aw ye nin minɛ k'aw boloma dɛmɛ n'a ye olu fana bɛ gananie u mɔ in fɔ u don fɔ pan an ka atifite kisilen dɔ gananie a sigiyɔrɔ la se ko k'a dec kɔmi ale atisi ye an ye a so sasocɔnporo bɛ tɛsa sutirilen nin ta dɔnku ale b'i porofite a ka kiti fɛ ka quête dɔw kɛ ka wari dɔ fonds dɔɔni ɲini k'a di an ma o de ye an ka fɛn ye ani baara tagabolo ye quoi faamuyali bɛ sɔrɔ la yala est-ce que jɛkulu min filɛ nin y'aw bolo nin ye aw bɛ sɔrɔ an ka région na ou bien extérieur yɛrɛ la vous êtes présents là-bas jɛkulu bɛ Mali de la Mhm. Jɛkulu bɛ Bamakɔ Mali la mais euh, pour le moment moyen ko kama an dannen don Bamakɔ an ka baaraw activités concentrées don Bamakɔ ni a kɛrɛfɛlaniw dɔrɔn na c'est à dire an ka quartier périphérique minnu bɛ yan nɔ mhm. i n'a fɔ Senu ninnu Kalabankoro ninnu olu tɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw a tɛ se ka kɛ yɔrɔ janba ye parce que moyen ko b'an na mais association wɛrɛ représenté len b'an bolo Faransi mun bɛ an ka activité ninnu organiser ka fara eh, balimakɛ kan olu de bɛ jɛ ka eh, association o fana association an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc on va dire qu'on est deux associations sœurs qui travaillent ensemble D'accord.
A ah, ni wagati la kunna jan ye n'i bɛ se k'i da don aw ka baara gɛlɛya minnu aw bɛ affronter tous les jours.
Ok bon baara kɔnɔ gɛlɛyaw b'a la n'i ye baara o baara ta i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la maintenant o gɛlɛya ninnu dɔw la d'abord an ye min fɔ financement ko b'a la financement t'an fɛ yan. Ee a tun ka di an ye an ka autorités k'an dɔn, an ka Maliyɛnw, an ka entreprises ni fɛnw tun k'an dɔn pour que u ka se k'an dɛmɛ financement ko la donc o financement fɔlɔ o ye gɛlɛyaba de ye parce que tuma dɔw la an bɛ chantier daminɛ o b'a sɔrɔ hali wari yɛrɛ dafalen t'an bolo mais comme an bɛ to ka ɲininiw kɛ mɔgɔw b'an bolo lasɔn fo ka taa a fɔ ko chantier banna o ye gɛlɛya belebeleba gɛlɛya filanan ye min ye an bɛ baara kɛ cogo min na fɛn fɛn bɛna baara kɛ chantier kɔnɔ o bɛɛ bɛ baara kɛ bénévolement de donc ni jama ma caya mobilisation ba ma kɛ baara bɛ sumaya ɔ tuma dɔ la baara mobilisation bɛ kɛ mɔgɔw bɛ se ka na comme mɔgɔw t'a faamuya dɔw bɛ na dɔw t'a faamuya O fɛnɛ gɛlɛya bɛ yen donc n'an association tun sera gɛlɛyaba min bɛ association kan o y'o de ye mobilisation ko financièrement ani physiquement mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka na baara kɛ olu de y'an ka baara gɛlɛyaba ye, d'accord faamuyali sɔrɔl'o la ɛɛ an tun bɛ fɛ k'a dɔn aw ka fɛn bolodalen jumɛn de bɛ yen nɔ sisan nɔ association kɔnɔna la quels sont vos futurs projets? bon
a kɔni ka d'an ye ni an ka association sera ka développer laɲini bɛɛ y'o de ye, n'i y'an sigilen ye aw fɛ yan bi laɲini o de ye pour que association ka se ka dɔn non seulement a ka dɔn mais a ka bonya fɛnɛ bonya in kɔnɔna na hali n'a bɛ se association bɛ se ka kɛ même ni ONG ou fondation dɔ ye mun bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka dugu in na sɛgɛnbagatɔ ka ca dɛsɛbagatɔ yɛrɛ de ka ca an b'a fɔ ten tɔ donc mɔgɔw mako bɛ dɛmɛ la mɔgɔw makoba de bɛ dɛmɛ la parce que ɲinini min bɛ kɛ bi o fɛn tɛ don o fonds ma don anw kun mɔgɔ ɲinita ka ca dɛmɛ ɲinita ka ca ni fonds min bɛ yen donc baara a ka gɛlɛn dɔɔnin a bɛ baara gɛlɛya dɔɔnin mɔgɔw bolo
D'accord. Um, an bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan nɔ et c'est un peu flagrant ce que vous êtes en train de faire mais a kun na diya ne ye ni i yɛrɛ bɛ se ka a fɔ an ye aw ka association yɛrɛ bɛ ka jɔyɔrɔ jumɛn ta O gɛlɛya ta fan fɛ pour que ka na ni nɔgɔya dɔɔni ye ka ɲɛsin malidenw ma bon ee déjà moi je pense que an bɛ ka caman kɛ an bɛ ka caman kɛ parce que anw bɛ ka baara min kɛ nin ye a bɛ du kelen kelenna fɛn fɛn n'an ye o dɛmɛ an b'a ye k'a fɔ du nin bɛ épanoui a du denmisɛnninw bɛ épanoui et dutigi quelque part a bɛ lafiya c'est comme an ka dutigi dɔ y'a fɔ an ye ko hali n'ale sara ale bɛ yɔrɔ min na hali n'ale sara ale bɛ taa ko ɲuman sɔrɔ déjà a tun bɛ hami na ni fɛn min ye ala y'o nɔgɔya o n' a ɲɔgɔn donc je pense que quelque part on contribue parce que n'i contribuera ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔna la o ye belebele ye jamana ka ɲɛtaga la denmisɛnninw bɛ yaala min kɛ kɛnɛma ni bɔlɔn fɛ taga ninnu n'i contribuera o fɛnɛ na o fɛnɛ ye belebele ye jamana ka ɲɛtaga la ne kɔni hakili la donc déjà an bɛ ka min kɛ Je pense que c'est déjà quelque chose min bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka avancer.
D'accord euh, nin waati la a kun na diya ne ye euh, n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ye i ka impression ye mun ye Mali kura ko ta fan fɛ maliyɛn bɛɛ bɛ Mali kura kuma de la bi bɛɛ ka laɲini bɛ ka kɛ o de ye yala e yɛrɛ bolo Mali kura ko in bɛ cogo di?
D'accord donc euh, Mali kura ko in E y'a fɔ cogo min na c'est thème d'actualité don an bɛ ka réalité min vécu bi o ye o de ye comme n y'a fɔ kuma baara si man nɔgɔn baara si man nɔgɔn mais mun bɛna baara nɔgɔya n ko mali kura bɛɛ b'a dɔn ko ɲɛtaga de ko don bɛɛ ko changement donc ni changement ma kɛ a man ɲi fo mɔgɔw ka changement ka na jamana kɔnɔ pour que an bɛ se ka taa ɲɛ o changement ye mun ça veut dire an bɛ taabolo kɔrɔ min tun b'an na dɔ ka falen ka kɛ taabolo olu ka falen ka kɛ ɲuman ye Bon a tɛ ɲɛ ni mɔgɔw m'u bolo di ɲɔgɔn ma fo mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan donc n'a farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ yen sisan n'u bɛ baara la je pense que a bɛ baara nɔgɔya u bolo sinon bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya gɛlɛya bɛ an fɛ yan nɔ Mali la ee fanga kura in bɛ na tuma min na a tun man nɔgɔn mais an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka baara nɔgɔya u fana bolo O jaabi diyara an ye Euh, yala cri de cœur dɔ b'i la ou bien appel que tu voudras lancer euh, que Mali euh, ɲɛmɔgɔw ta fan fɛ ou bien malidenw yɛrɛ aw bɛ ka dɛmɛ don minnu ma
ok bon dɛmɛ bɛ don minnu ma kɔni an tɛ se ka camanba fɔ olu la parce que olu ka souhait bɛɛ de ye dɔrɔn olu ka so ka jɔ mɔgɔ mɔgɔ b'an wele a a ye na ne ta lajɛ ne ta ka jugu min mana wele kɛ o k'ale ta ka jugu donc jɔn ta ka jugu ka tɛmɛ jɔn ta kan o ye problème ba de ye mali la an dun bɛɛ bɛ situation dɔn i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen sisan o b'a yɛrɛ ka du kɔnɔ e b'i ka étage sanfɛ e ɲɛ b'i voisin ka so bɔgɔsonin na ji bɛ don a kan souvent i bɛ taa sɔrɔ a caman yɛrɛ bɛ yen nɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ji min bɛ jigin a bɛ contribuer yɛrɛ ka bɔgɔsotigi ka yɔrɔ bin donc olu ka cri de cœur anw fana fan fɛ an k'olu ka yɔrɔ mais anw fana ka cri de cœur ye jumɛn ye c'est que gouvernement fana jate minɛ maintenant c'est vrai an ma dɔn kosɛbɛ mais a kɔni ka d'an ye n'u kɔni kɔfilɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ nin association sugu fana bɛ mali kɔnɔ yan nɔ min b'u dɛmɛ u ka lutte la a kɔni tun ka di anw ye donc u ka surtout an ka entrepreneurs u ka lajɛ kosɛbɛ u ka association ɲini association ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛ baara fɛn fɛn kɛ c'est flagrant an b'a kɛ télé la et sur le net je veux dire an ka baara bɛɛ bɛ kɛ sur le net k'a daminɛ depuis chantier ma daminɛ n'an bɛ imagew bila fo ka taa fɔ ko p-p biriki tracement fɔlɔ kɛra ou bien biriki fɔlɔ sigira Depuis baara premier jour fo ka taa se a laban ma an bɛ fɛn fɛn kɛ quotidiennement a bɛɛ bɛ bila net donc transparence bɛ yen fɛn dogolen tɛ fosi ni min nana ni min ye hali n'i nana ni siman bɔrɔ kelen ye anw b'a noter n'i nana fɛn fɛn di association ma a bɛ yira a bɛ fɔ télé la et fɛn net kan je veux dire d'accord yeah. ok faamuyali sɔrɔl'o la yala nɛgɛjuru sira dɔ b'aw bolo aw bɛ se ka lasɔrɔ minnu min na awɔ

n'i donna n'i y'a tapé dɔrɔn an ka fɛn bɛ bɔ ani instagram APMC huit bɛ instagram kan a bɛ youtube kan ça veut dire k'an ka video bɛɛ bɛ bila olu kan périodiquement D'accord. Faamuyali sɔrɔla la. Euh, sisan an bɛ ka sɛnsɛn ka se an ka émission laban yɔrɔ ma. Ni kuma laban mun b'i fɛ ka fɔ sisan nɔ, e bɛ se k'o lase.
D'accord. Donc kuma do eh, toujours eh, kuma ma nɔgɔ an kɔni bɛ hakɛto ɲini fɛn mɔgɔw fɛ halisa parce que kuma ka gɛlɛn mais c'est vrai an bɛ ka dɛmɛ kɛ nin yɔrɔnin ka gɛlɛn ma kosɛbɛ an bɛ ka dɛmɛ kɛ a ka di an ye ka dɛmɛ kɛ mais an tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ bɛɛ tɛ se ka dɛmɛ fo mɔgɔw k'a faamu n'a fɔra mɔgɔw ye ko association bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min fana ma mɔgɔw k'o faamuya il faut pas que u k'a fɔ k'u bɛ boli ka taa association ɲini problème wɛrɛ la Parce que i bɛ t'a sɔrɔ dɔ b'a mɛn sisan ko association bɛ dɛmɛn kɛ, o bɛ na n'a ka problème wɛrɛ ye k'o fɔ min tɛ so ko ta fanfɛla ye, bon association ninnu ka dɛmɛn fanba ɲɛsinnen don so ko in de ma, bon bɛɛ ka so fana tɛ se ka jɔ parce que on a bien précisé que i ka k'i yɛrɛ ka du kɔnɔ et puis i bɛ t'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ dɔw bolo denmisɛnnin caman b'u bolo mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen so tiɲɛnen don donc fo mɔgɔw k'o jateminɛ bénéficiaires k'a faamuya u k'a faamuya a bɛ weleli kɛ kun min na u k'o dɔn An bɛ ka weleli kɛ an bɛ association la association ka baara ye nin ye baara bɛɛ n'a taabolo de don baara bɛɛ n'a taabolo donc anw fana ka taabolo ye o de ye an b'o fana gɛlɛya mɔgɔw ma dɔɔnin an n'u bɛ weleli kɛ u ka weleli kɛ o sens kɔnɔna na o cadre kɔnɔ u kana bɔ o cadre kɔnɔna na maintenant n'o bɔra an ye weleli min kɛ halisa an bɛ segin an kɔ mɔgɔw ka bɔ sisan ni maliyɛn bɛɛ bɔra hali n'anw bɛ chantier daminɛ na Mali bɛ hali fitinin fitinin di an tɔgɔmuso dɔ de la ka fɔ ni mɔgɔ min ye kɛmɛ fila di i ye kɛmɛ naani di a bɛ di kɛ cogoya kɔntiri bɛ an b'a sɛbɛn nin a bɛ fɔ de fɛ a ka dɔ nin di hali n'a tigi k'a tɔgɔ kana fa bɛ se ka fɔ dɔ nin di dɔn i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ tuurufe fɛn kɔnɔna na dɔn mali k'a dɔn ka fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ nin misaji ye misazw patazsi u ka efmasiw patazsi a sososɛc a tfasi don a sososɛc bɛ baara kɛ ni tfasi de ye o ka na an dɛmɛ pour que an ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛnw bɔ degun kɔnɔna na o kɔni bɛ diya n ye kosɛbɛ n'i sera ka na ka n'i sen jɔ ka baara de kɛ wa e ma se ka n'i sen jɔ e nana k'a fɔ ko matériel de di tout ça c'est bon ou bien an ne tɛ se ka matériel tɛ ne bolo ne tɛ temps tɛ ne bolo ka na baara kɛ mais ne bɛ se ka nin wari nin di aw ma donc olu fɛnɛ bɛɛ bɛ yen nɔ o fɛnɛ baara bɛɛ fɛnɛ bɛɛ ye baara n'a fɛn dɔ an b'o o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ an lamɛnbagaw ye il n'est pas dit que fɛn bɛɛ bɛ lié gouvernement na mɔgɔ bɛ se ka avancer ka sɔrɔ gouvernement tɛ an ye nin san tan eh, chantier tan ni fila kɛ an ma dɛn gouvernement na donc je pense que an bɛ se ka taa halisa mais a kana to kɔfɛ mɔgɔw ma an yɛrɛ mun bɛ yan parce que setigiw b'an na yan dɔw bɛ se b'u ye i bɛ waa tan bɔ waa tan ni duuru bɔ waa mugan bɔ ka don a tɛ foyi ye maliyɛn dɔw ɲɛna donc o setigiw ninnu u k'a lajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di an ma n'u bɛ degun kɔnɔ n'u binnen don an k'olu lawuli an ka fara ɲɔgɔn kan k'olu lawuli o de tun ye quand même n ka message laban ye ka ɲɛsin an ka population ma oke ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi émission na n ɲɛ na faamuyaliba sɔrɔla nin ko fan fɛ ani aw bɛna partage kɛ walisa association bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma